ndiye lero pano pa pa stage ya mchinji pamene pali cha opposite ya sitemo timve kuti anthu amamva bwanji makamaka tsiku la pa 3 march martyrs day nde mu nthawi ino ndakumana ndi bambo wena ndikudziweni bambo Uh, Gresham Sylvester. oh, a gresham uh, inu uh, holiday ya pa 3 march imene matchedwanso kuti martyrs day mumaimva motani Uh, mene ndimadziwira ine uh, kumakhala kukumbukira anthu amene anatimenyera ufulu kapena kuti anthu amene anafa pa nthawi imene timafuna kukhala pa ufulu o- odziimira patokha anthu ngati amenewa mwina ena mungatchulepo kuti ndani ndani Ah, maina awo nde sindimawatsata olo mmodzi olo mmodzi ah, chabwino tathokoza zikomo kwambiri tikupitirirabe kucheza ndi anthu apa tsopano ndakumana ndi mayi ena amene atiuze kuti iwo ndani ah, amayi tikudziweni ine ndine mayi nkhoma ndimapezeka pano pa sitemo mayi nkhoma ah, inu tsiku la pa 3 march kapena kuti martyrs day m- mumalimva motani inetu tsiku limeneli ndimalimva ngati kukumbukira ufulu wa dziko lino umene anthu anamenyera ufulu mdziko muno anthu ake m- monga mungatitchulepo kuti ndani ndani
zambiri yake koma ndamvako za john chilembwe ndi eh, john chilembwe amene ndamva zoti anamenyera ufulu wa dziko lino john chilembwe yekha basi amene mukukumbukira tathokoza ndithu zikomo kwambiri Ah, ndili dakali pompa pa pa depot ya mchinji cha opposite ya pa sitemo ndipo ndakumana ndi amayi enanso amene amapanga business yawo ndithu ndikuona kuti amagulitsa kabichi ndi zina zotero mayi tikudziweni
ine ndine mm, catherine fungatira inu monga ngati holiday ya pa 3 march kapena kuti martyrs day mumayimva mo- motani holiday imeneyi ya three march ndi tsiku lopambana kwambiri imene timakumbukira azibale athu amene anataya miyoyo yawo chifukwa cho chofera ufulu ife amalawi anthu amenewa mwina mungatchulepo angapo amene ndimadziwa ndi john chilembwe grey bufa ndi enawo ndangowayiwala maina awo ife tithokoze zikomo Ah, dzina langa ndine fisho ndimachokera kwa mtsiriza tsiku limeneli limangondikhudza chifukwa choti ndimakumbukira kwambiri azibale athu amene anataya miyoyo yawo chifukwa cha tsiku limeneli komanso zimatikumbutsanso kuti tidzikhala anthu olimba mtima chifukwa chimene chimatipangitsa nchonena kuti tidziona kuti chitsogolo chathu chimakhala chotani komanso tikakhala pa tsiku limeneli ndi onena kuti zambiri ndithu zokuti zimatikhudza ndithu ndimene ineyo ndimachimvera kungondikhudza kwambiri inu mumakhudzika motani Ine ndimakhudzidwa pokumbukira kuti nkhondo si yabwino. Eya, ndipo pa zimenezozo ndi zimene zimandipangitsa kunena kuti a kodi abale athu okondedwa anataya miyoyo chifukwa cha nkhondo, koma nkhondo ineyo kwa ine ndimaona kuti si yabwino basi. Mwachidule, inu mumafuna zinthu zamtendere. Ine mwachidule ndimafuna mtendere. Ngati zinthu zavuta, ndimafuna kukambirana. Pa kusamvetsetsana ndi pamene pamakhala nkhondo, koma chachikulu chimene ndimakhulupirira ndi kukambirana kuti nkhondo ija isakhalepo.
Ah, tathokoza zikomo kwambiri Ah, pano tika- takumananso ndi munthu wina amene amapanganso bizinesi Ah, abambo amenewa akuoneka kuti amagulitsa achina frozen ndi azinzawo ndipo mwina ti adziwe tikudziweni bambo daniel phiri Ah, daniel phiri Ah, inu pano pasitemo tidziti holiday ya Martyrs day kapena ya pa 3 march mumaimva motani imatikhudza kwambiri pa zimene tidamamva history yake History yake mumaimva motani? Imati chani? azibale athu amene anafera Anaphedwa motani? Timafuna mwina mungotitambasulira bwinobwino. Anaphedwa motani kapena zinachitikira kuti? Mm, nkhani yakuti nanga si timangomvetsedwa kuti timakumbukira kale zimenezo kuti azibale athu anafa motero nkhani yake sinali yabwino sinali yolongosoka bwinobwino Mu kumvetsedwa mu history imeneyi muli mayina amene muna- mumakumbukira kuti munawamvapo. ayi sitinamveko tinangomva kuti anthu ambiri anafa basi Malo malo onse ndiye sitikuwadziwa koma timangomva chabe anthu akamafotokoza Ah, tathokoza zikomo kwambiri Ah, tikupitirizabe kufufuzafufuza kwa anthu ndiye pano ndakumana ndi amayi ena amene ama- ali ndi abizinesinso iwo mwina tiwadziwe tikudziweni mayi ine dzina langa ndine namayera panda paulo panga mchinji ndimapanga bizinesi ya zakumwa
okay uh, namayera inu ma- makamaka tsiku limeneli la la pa 3 march imene imatchedwa kuti Martyrs day mumalimva motani tsiku limeneli si- sikhala tsiku lo- labwino limakhala tsiku lachisoni chifukwa anzathu anatife- ana- anafa nthawi imene ija nde ifenso timakhala ndi zisoni zo- zongowapempherera kuti mzimu wawo ukause mumtendere ngati tsiku lake limene lija mwina mukulidziwa tsiku lake kuti nthawi yake ndi iti Ah, tsiku lake pa 3 march zinachitikira liti si nanga mangoti tsiku la- tsiku limene lija zinachitika kale timangokumbukira kuti zinthu zochitika kale ndiye timangokumbukira kuti chisoni anzathu adakhetsa mwazi kutifera ife dziko lino lino lathu
Ah, mwina mwa anthu amene anakhetsa mwazi amene muwakambawo mwina mungatitchulepo kaya awiri atatu amene mumadziwa kuti amene anakhetsa mwazi achina john chilembwe Ah, ujeni awa eh, anthu ena akundithawathawa ndiye komabe timangokumbukira kuti amene anatifera ndi anthu ochuluka Oh, zikomo kwambiri tathokoza zikomo Ah, tikupitirirabe kucheza ndi ah, anthu pano pa bus depot ya mchinji apa ndakumana ndi mayi winanso amene akupanga bizinesi yake mwina tiadziwe tikudziweni mayi ine ndine chaiteka cholo ndimakhala kwa chisapo inu mumaimva motani holiday imene ine 3 Malichi mmene ndimaimvera ndimasangalala ikafika 3 Malichi chifukwa kalekale amankamba zoti ayi ena amamenyedwa amatozedwa kuphwanyidwa zinthu koma anapezeka anthu ena ngati achina john chilembwe anatimenyera ufulu nkhondo dziko lino azungu amafuna azililamulira koma iwo john chilembwe ayi anamenyako nkhondo kuti 3 Malichi amalawi azikhalanso nawo chani pa ufulu wawo wolamulira dziko lawo azikhalanso nawo pa mtendere
okay ah inu mwakambako za john chilembwe tiziti nkhondo imene imene mu- mukuikambira ya pa 3 Malichi anamenyako ndi john chilembwe yekha nkhondo imeneyi sanamenye john chilembwe yekha analipo anthu osiyanasiyana oti anthu akewo sitingadziwe koma mwa iwo amene amatchuka ndi john chilembweyo ndi anthu ena ngati achina tembo analinso gulu lomwelo amene ndikudziwa kwa ineyo ndi amenewo koma enawo sitingathe kuwadziwa inu mudziwapo john chilembwe ndi atembo Eh, ndikudziwa kwa anthu amenewo mmene timamvera muja 3 pa 3 Malichi kumakhala sitimayenda ife eh, pa 3 Malichi sitimalowa mtauni eh, pa 3 Malichi sitimatsegula mashopu koma panopa anapezeka zoti anthu anamenya nkhondo dziko lino anapezeka kuti 3 Malichi tikulowa mtauni tikupita kutchalichi tikupanga mabizinesi athu osiyanasiyana chifukwa choti panali munthu wina amene anatimenyera nkhondo kuti pa 3 Malichi tizitani tizipanga mabizinesi athu tizipita kuchalichi kupanga zosiyanasiyana koma tikukumbukira kuti pa 3 Malichi pamachitika zakuti zakuti
ndine john kuchokera ku salima uko tsiku limeneli ndimamvana nalo bwino kwambiri ndipo ndi ndimakhalanso ndikungoganizirabe pa zimene zidachitika nthawi iti nthawi imeneyo poti limakhala tsiku limene lachiyani la holiday komabe ngakhale imakhala holiday town ndimalowabe okay inu holiday imene mumati zimachitika zinachitika tsiku limene limene- zimene tikufuna kuti muna mungatiuzepo kuti zina kunachitika chani Ah, ine kutengera ngati zochitikazo nanga si akuti amakumbukira anthu amene anatipangira zabwino nthawi yambuyo ija ineyo ndoti ndimangoganizabe ngati pa zabwino zimene anatichitirazo zabwino zanji zimene anatichitira okay zabwino zaketu ngati tiziti kutimenyera maufulu athu chani Ah, anthu ake amenewo amene anatimenyera maufulu mwina mungatchuleko awiri atatu Ah, anthu akewotu ndi m'bale sindingatchule eya chifukwa choti ndayiwalira pakadali pano koma ndimakumbukirabe nthawi ina yake eya Ah, iwe ndakunyadira kasi ndithu ndithu m'bale Ah, tikadali pomwepa pa bus depot ya Mchinji pamene pamachitika ndithu mabizinesi angapo ndiye ndakumananso ndi amayi ena mwina iwo tiwadziwe ine ndine mayi Kolo ndimapanga bizinesi ya nthochi kumudzi kwathu kwa msundu okay uh, inu mumaliva motani tsiku lopatulika kwambiri moti anthu akale tikati pa 3 March anthu samayenda aliyense amakhala pa khomo kungoti panopo chifukwa choti zinthu zinaguluka chifukwa choti timakhala kuti tikuyenda ndi tsiku limene timakumbukira ufulu ndi zinthu zimene anatipangira john chilembwe chabwino ndathokoza zikomo uh, mwina amayi tikudziweni ine dzina langa ndine mudanji mole ndimapanga bizinesi ya nthochi pa stemo inu holiday imeneyi mumayimva motani holiday imeneyitu timayimva bwino chifukwa choti holiday imeneyi ndiyomenyerera imene anamenyerera ufulu kuti anthufe tidzikhala mwachani mwamtendere ndiye imakhala holiday yodalirika komanso imafunika idzikhala yachidwi kwambiri komanso imafunika kumapemphera kwambiri Ah, ufulu umenewu mukamati ufulu mungatiuzeko anthu awiri atatu amene anamenyera ufulu umenewu john chilembwe basi inu mmadziwako john chilembwe yekha Ife- ine mmadziwako john chilembwe otchuka kwambiri amene anava zoti anamenyerera ufulu tathokoza kukhala nawo mu gawo limeneli zikomo kwambiri Ah, nde ndakumana ndi ena amayi enanso pano mwina atiuze kuti iwo amaliva motani inu mayi mmaliva motani anthu jaka isina pano ambala mwenda enda nikaya
Tikanapitirirabe kucheza ndi anthu pano pa bus depot ya Mchinji, ndikunena pano ndakumana ndi azibambo ena, mwina iwowa atiuze kuti iwo ndani. Ndipo ndiyambe ndinu bambo, ndikudziweni? Inetu ndine Isaac Mlenga, ndimachokera ku Nsalu.
Okay, a Mlenga, a akati holiday ya pa 3 March inu mmayiva mont- motani?
Imenetu ndimayiva mo- mokhala ngati kuti mwa- mwa- mwachikumbutso cha makolo achikale monga ngati mmene ngamene zina zimakhalira ngati nthawi ya Malawi Congress Party ija. Nthawi imeneyi ndimayitenga ngati kuti imakhala ngati nthawi yakuti yokumbukira anthu amene odati- odafera ufulu kwa ine ndi mmene ndimayimvetsera mwina mukamati anthu amene anaferako ufulu anthu ake mwina angakhale ati ndi ati anthu ake angakhale monga ngati anthu amene nga- ame- ame- ngati achina Orton Chirwa eya ngati ah, late Dunduzu Chisiza eya a Kuntas Eton Mposa, anthu amenewa adayesetsa ndithu kuti anthu amene adafera ufulu ife anthu amene adamangidwa pa 3 March 1959 ngati Dr. Banda anamangidwa nawo nthawi imeneyo 3 March 1959 adamangidwa nawo anapita ku Gwero prison ndimene ndimayi- nchim- kumtima wanga ima- imakhudzidwa mwa njira ngati imeneyoyo